Ó 2011 tá ocht gcraobh iomána Luimnigh buaite ag na Piarsaigh, ach é sin ráite níl éirithe leo go dtí seo trí cheann as a chéile a bhuachaint. An éireoidh leo i mbliana? Nó le bainisteoir nua Phort Láirge, Peter Queally, fós ar an stiúir i gCill Mocheallóg, an éireoidh leo é a bhuachaint don chéad uair ó 2021? Chloígh Dún Bléisce an dá fhoireann, mar sin bhíodar san ag barr an tábla. Conas mar a bheadh cúrsaí tar éis Babhta 4? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Ar ndóigh, beagáinín brú ar Chill Mocheallóg mar go bhfuil ceann nó dhó caillte acu. Cúpla athrú déanta, tagann Conor Hanley Clarke isteach mar lánchúlaí agus beidh Robbie Egan ag imirt san líne lántosach in áit Gavin O'Mahony. Coinnigh súil amach do Michael Houlihan agus do Shane O'Brien go háirithe dóibh siúd. Tá Shane Dowling gnóthach go maith i mbliana, é ag imirt mar bhainisteoir ar na mionúir is é ag imirt fós i gcúl do Na Piarsaigh. Ár n-anailísí ag imirt sa líne lánchúil agus William O'Donoghue ag feidhmiú mar leathchúlaí láir. Tagann Dylan Lynch isteach i lár na páirce agus Emmet McEvoy sa líne lánchúil, is beidh siad ag súil gur féidir le Kevin Downes aicsean a dhéanamh thuas. Cill Mocheallóg agus na geansaithe glasa ar ndóigh agus eh, na Piarsaigh na geansaithe spéirghorma acu siúd. Cúpla céim glactha ansin Shane O'Brien. Ar ais go dtí, Paddy O'Loughlin, osclaíonn Paddy na guaillí, an comhchaptaen agus í buailte go hálainn ag Paddy. Céad scór. Ronan Lynch, ceann íseal, an dúil binse go maith acu siúd ach tá an seilbh faighte ar ais. Pas trasna na páirce anois. I seilbh ansin Daithí Dempsey, Daithí Dempsey ag tabhairt faoi scór, tá sé faoi bhrú agus tá sé tar éis í sin a bhualadh go deas. Shane O'Brien ar ndóigh, a chaith seal le Gaillimh. Bhí sé leis na Piarsaigh cheana, tá sé ar ais anois arís. Cill Mocheallóg ar an ionsaí arís agus mar bhainisteoir acu siúd, bainisteoir nua Phort Láirge, Peter Queally. Deacrachtaí ag imreoirí seilbh a fháil, faighte ar deireadh ansin ag Vince Harrington. Glanta amach ag Vince, í glanta rófhada aige ach tá an tseilbh fós acu. Amach anseo anois go dtí Mike Foley. Mike faoi bhrú obair mhaith anseo anois ag tosaithe Chill Mocheallóg ansin. An-bhrú déanta. Is beirt ag fanacht leis an sliotar an t-am sin. Pas isteach go dtí Phelim O'Reilly. Rinne Phelim an díshealbhú agus tá sé tar éis an scór a aimsiú chomh maith. Scór breá.

Peter Casey agus é ag breathnú réasúnta sásta, deirtear go mb'fhéidir go mbeadh sé ar ais níos tapúla ná mar a cheap daoine agus bheadh sé sin deas an-iománaí é agus chuirfeadh sé go mór le hiarrachtaí na bPiarsach. Ceann sin buailte isteach liathróid ard, buailte isteach anseo anois. Leath glanta amach. Faighte ansin ag. Brien. Ó, pas álainn aige trasna anseo anois agus an chosaint déanta. Deacrachtaí ag Na Piarsaigh an sliotar sin a ghlanadh. Is pas trasna fear seasta leis féin ba cheart go mbeadh cúl agus tá cúl i ndáiríre do Phelim O'Reilly. Fuair sé an pas ó Conor Hanley Clarke is ba cheart i ndáiríre an sliotar sin a bheith glanta. D'íoc Na Piarsaigh as. Ceann mór fada anuas ansin anois. Briste síos agus an tseilbh faighte ag Cill Mocheallóg arís. Cill Mocheallóg ag imirt go maith faoi láthair. Sin an seans anois ag Pierce Connery. Pierce Connery á bualadh go hálainn thar an trasnán. Faoi bhrú, deis aige í a ghlanadh amach, Michael Houlihan, ceann mór fada, mac le Mike, ar ndóigh, iar-réalt Luimnigh chomh maith, faighte ag Shane Dowling, Dowling, amach chomh fada le Will O'Donoghue. Is Will pas deas aige, fada le Will Henn. Titim gearr, ó tá botún faighte anseo is b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl agus tá an cúl scóráilte ag Daithí Dempsey. An liathróid ard isteach. Fuair Dempsey a sheans agus ní thug sé seans na ngrást don gcúl báire. Bhuail sé íseal. Daithí Dempsey seasamh leis fhéin. Tá cúl faighte aige ba cheart go mbeadh cúilín eile agus tá agus na foirne fós cothrom. Ricá le Uíbh Gháir ar ar taobhlíne. Na foirne seo ag tabhairt faoina chéile, bíonn coimhlintí crua in iomáint Luimnigh. Agus tá oibrithe amach anois ag Cill Mocheallóg má tá, ach tá sé faighte ar ais ag Na Piarsaigh, obair mhaith acu. Seo anois Conor Boylan. Conor fear Luimnigh agus í buailte ag Conor agus í buailte go deas ag Conor agus siad cothrom aríst. Shane O'Brien ag tabhairt faoin scór, Shane O'Brien á bhualadh go hálainn. Ciúin go maith ar bhealach inniu ach sin scór deas. Scuabtha amach an taobh anois. Paddy O'Loughlin ag dul suas. Michael Houlihan ag iarraidh í a fháil, níl sí faighte aige siúd. Fada le Ronan Lynch anois. Píosa deas cleasaíocht ag Ronan chun deis a chruthú. Casann sé isteach, buaileann sé í ar thaobh na láimhe clé. Buaileann sé cruinn í, scór breá. Ochtú ceann aige inniu. Tá a fhios acu na buaiteoirí anseo, áit sa mbabhta leathcheannais agus má bíonn sé ag cailliúint, beidh babhta ceathrú ceannais rompu so. Buntáiste cheapfá dul níos faide. Sin é Conor Boylan agus í buailte go deas ag Conor Boylan. Piarsaigh ar ais chun cinn. Conor Boylan agus John Fitzgerald, beirt a bhí le Gaillimh ar feadh dhá bhliain. Tá sé briste síos agus Shane O'Brien ag iarraidh seilbh a fháil. Shane ag smaoineamh ar chúl, tá cosaint mhaith déanta ag an lánchúlaí. An lánchúlaí is ea Mike Casey, Shane sásta leis an gcúilín. Anois cad is féidir le Cill Mocheallóg déanamh anseo, na Piarsaigh ag teacht arís. Is an ceann sin ag teacht trasna na páirce. Ar ndóigh i gcluiche ceannais na hÉireann, bhuaigh na Piarsaigh ceann amháin, chaill Cill Mocheallóg dhá cheann. Seans atá anois ag Conor Boylan blocáilte ar an gcéad iarracht, fáilte ar ais ag Conor Boylan agus an dara iarracht curtha thar an trasnán aige. Trí chúilín eatarthu anois. Obair mhaith ag an gcosantóir. Smachtaithe go hálainn ansin, bhuel buille cruaidh amach anseo faighte ag Tommy Grimes. Fós aige, Tommy siar anseo anois. Seo an iarracht ó Conor Boylan, tá Conor Boylan thar barr sa dara leath anseo. Scór álainn eile. Ná b'fhéidir go. Tá ag breathnú go maith ansin agus an ceann sin buailte, poc sleasa ag Ronan Lynch. Duine de na himreoirí is fearr dá bhfuil ann chun poc sleasa a bhualadh. Chomh maith, réasúnta sásta ar Shane O'Neill mar cheapfá go bhfuil dóthain déanta acu anseo. Tá sé faighte anois ag Dáithí Dempsey, Dáithí Dempsey ar ais, Ronan Lynch ar ais anois agus sin an tríú cúilín déag ag Ronan Lynch, ard is suntasach arís eile. Agus an deireadh déanta, na Piarsaigh a bheas sa mbabhta leathcheannais.